Maidir le daoine óga agus a meabhairshláinte tá a lán tacaíocht de dhíth orthu mar go minic ní bhíonn siad ag iarraidh a admháil go bhfuil na fadhbanna meabhairshláinte acu mar shíleann siad gur laigeacht atá ann agus níl fhios acu an dóigh leis an tús a chur leis an chomhrá sin agus de bharr sin níl siad tá a lán obair le déanamh orthu féin leis na nósanna sin a bhriseadh agus go minic ní bhíonn muid aibí go leor leis an obair sin a chur isteach gan daoine taobh linn le cuidiú linn. Sílim go bhfuil sórt stigma ag baint le meabhairshláinte i measc daoine óga, go háirithe leaids óga sa lá atá inniu ann. Síleann siad nach bhfuil siad ábalta a bheith ag caint le daoine faoi fadhbanna s'acu. Feicimse é féin, tá. cúpla cairde s'agam, tá's agam go bhfuil imní orthu maidir le scrúduithe, maidir le rud ar, aon rud ar bith eile agus mar gheall ar an stigma sin ní thig leo a bheith ag caint le daoine, duine ar bith eile agus ba mhaith liom a bheith anseo chun aghaidh chairdiúil, mar a dúirt mé, a thabhairt do na daoine a bhfuil ag streachailt nó a bhfuil ag fulaingt faoi na fadhbanna seo. De réir na staitisticí, tá fadhbanna móra sláinte ag duine amháin as gach ceathrar duine in Éirinn. Is deacair an náire a bhaineann le meabhairshláinte a bhriseadh mar gheall ar na tuairimí agus míthuiscintí sochaíocha fréamhaithe go domhain. Dar liomsa, caithfidh an rialtas oideachas níos fearr a thabhairt ar an tábhachtach a bhaineann le meabhairshláinte. Chomh maith le sin, caithfidh siad níos mó acmhainní a chur ar fáil mar atá níos mó seirbhísí comhairleoireachta agus tuilleadh feachtas le daoine a chur ar an eolas faoi meabhairshláinte. I mo bharúil níl go leor déanta ag an rialtas le dul i ngleic leis an fadhb de meabhairshláinte i measc daoine óga mar tá's agam féin go bhfuil neart brúnna ann cosúil le brúnna scoile. Domh féin tá's agam gur cuireann scrúduithe a lán brú orm leis na grádanna cearta a fháil. Sílim má bíonn grupaí tacaíochta ann do dhéagóirí, just uilig le teacht le chéile agus labhairt le chéile faoi na fadhbanna mar tá 's agam go bhfuil muid uilig sa bhád céanna agus go bhfuil na fadhbanna uilig againne, go háirithe fadhbanna airgid. Tá 's agam go bhfuil muid uilig ag obair ó dhubh go dubh ag deireadh na seachtaine chun obair chun airgead uilig a fháil. go háirithe le carranna agus le ollscoil agus go fiú just saol sóisialta a bheith agat le do gruaig a fháil nó do ingne a fháil so tá's agam go bhfuil brú ollmhór orainn leis an airgid a fháil go háirithe leis an ehm na praghsanna like ag dul suas. Sílim go dtosaíonn seo go léir leis an oideachas agus sílim maidir le cúrsaí scoile agus curriculum scoile gur chóir go mbeadh níos mó béime ar chúrsaí mheabhairshláinte agus go mbeadh fios ag daoine óga cén dóigh le aire a thabhairt do mheabhairshláinte s'acu féin agus cá háit le dul má tá na fadhbanna sin acu. Sílim go bhfuil cailíní agus girseachaí maith ag sin, sílim go bhfuil siad maith ag plé a gcuid smaointe agus a gcuid fadhbanna ach i mo thuairim sílim go bhfuil fadhb ann le fir óga go háirithe mar gheall ar cineál rudaí atá ar líne mar a bhí mé ag caint faoi níos luaithe maidir le cineál an fearúlacht agus an chaint seo uilig a léirítear go láidir ag daoine mar cosúil le Andrew Tate agus rudaí agus sílim go bhfuil siad ag déanamh nach bhfuil na fadhbanna céanna ag fir. Mar sin sílim gur chóir go mbeadh níos mó béime curtha ar fir, fir óga go háirithe, ag caint amach níos mó faoi a gcuid fadhbanna.